dịka onye fụgoro ihe gbasara obi mgbawa na ọnwa na ole gara aga o nwere ọtụtụ ihe ndị m mụtatagasịrị na ihe gbasara ihe mere m na mbụ a na-abụ mmadụ nwụnarị gị maọbụ o nwee ihe ike mere gị maọbụ ihe efunahụ gị a sị gị na ọ bụ obere oge nke ahụ agafe i chefuo ya otu ihe m maara otu ihe m mụtagoro n'ihe mere m bụ na o nweghọ ka ị ga-esi chefuo ihe dị etu ahụ ihe dị etu ahụ adịghị nchefu naanị ihe ị ga-eme bụ na ị ga-ama ka ị ga-esi wee nagide ya ị ghọta ị ga-achọ ụzọ ị ga-esi wee nagide ya mana ka chi na-efo ka ọ ga o nweghị ka ị ghara icheta na o nwere ihe mere gị ị ghọta na ihe onyonyo nke anụnwa anyị abịara akwadogo m ịna obodo ọ bụrọ akwadogo m n'ihe onyonyo nke anụnwa anago m obodo maka nkwado akwamozu nna m mgbe ihe ị fụ kịta anụ ị fụ na ụlọ a rapụrụ kemgbe o tere aka nwere ihe a ga-eme ya bụ ificha ya bụ ụlọ ọ dịka o tego e si wee hapụ ya mmadụ anaghịkwa na-arahụ na ya ya mere anyị ji wee nata ugbu a wee sị na ọ ka mma ificha ya ka o nwee ike dị ọcha ma ka m nachi azụ n'ihe m na-ekwu ekwukwere m sị na na ọ bụrụ na ihe mee gị na mbụ bụ na ọ dịghị nchefu o nweghị ka ị ga-esi chefuo ihe dị etu a cha cha n'ọkwa mara ka ị ga-esi were na-anagide look for a way to deal with it ụmụ akwụkwọ anyị dị achọrọ m ịga fee ife akwụ bụ ihe ma ka ya bụ akwụ ọ chatụgo ka e nwee ike gbutu ya bụ ka m na-egbu ya bụ ọ bụrụ na egbu mana ka m ma ọ sago ka e nwee ike kpọ di gị gwa m sanyere m nke a nụ bụ oge m na-akwado ịga chọọ em akwụ ma m ma-enwe akwụ chara a ga-eji wee meta mmanụ maka akwamozu ihe ọzọ em m mụtakwara n'ihe gbasara ya bụ na anyhow you are grieving is expected of you ekwela ka mmadụ sị gị em na ị kwesịrị ibe oke akwa ma ọ gị ebena oke akwa ka ị ghara ime nke a ka ị ghara ibeta isi ọwa ma ka ị ghara ibeta anya mgbu ọ bụ gị ka ọ mere akwa gụọ gị tukwuru ana tie mkpu bee ya betie etu o si dị gị mma o nwere ike e, e nwere ike ịkpara gbọrọdị ka m mechagodi nke m ji maka ya bịa ọ bụrụ na ọchị gụrụ gị tukwuru ana chịchaa ya ọfụma ọfụma ekwena ka ndị mmadụ kpebiere gị etu ị ga-esi wee bee akwa maọbụ kwa arịrị onye onye nke gị nwụnarị gị dịka m kwuru na mbụ na o nweghọ etu e si anagide ya karịa na ị ga-achọ etu ị ga-esi were nagide ya gị onwe gị ka ọ dịara ịchọ esi ị ga-esi wee nagide ya bụ ihe dị etu a ma ọ bụrụkwa na i bee akwa ka o si dị gị bee bee bee fụ na i betaghị ya ọnụ gị naanị ihe m nwere ike ịgwa gị bụ ọ bụrụ na i nee anya fụ na ọ gaghị ekwe gị omume ọ ka mma na ị gakwuru onye ị ga-ekwuru okwu nwamba sị na ụtọ nwanne bụ nchikọrịta ahụ One day later. Achọrọ m ịga weta um, onugbu onugbu Onugbu kawo na achọrọ m ịga kpata ọkụ onugbu ga-eji wee sie ofe ya ebe m ga-esi kpata ya ka m na-aga ebe a ka ka iru m mara mma mana eleghị anya ebe m na-aga ebe m na-aga ya bụ etu ọbụla o sila dị nagide ya hmm, ọnwa na-emebi ya mana etu ọbụla o sina dị nagide ya ịghọta ka anyị gaba etu ọzọ ị nwere ike isi wee nyere aka bụ ineta onwe gị anya gị ka ọ dịara ineta onwe gị anya o nweghị onye ọ dịara ịgwa gị maka na ọ bụ onye yi akpụkpụ ma ebe ọ na-afụ ya ụfụ ọ bụ gị onwe gị maara etu o si dị gị etu o si ewute gị ọ bụghị mmadụ ga-asị gị mee ya etu a ma ọ bụ emena ya etu a ya bụ ekwana ka ndị mmadụ kpebiere gị etu ọ ga-esi wee dị ọ bụrụ na i bete ya ọfụma wee beruo ya etu o si dị gị mma n'obi iji nwayọọ kwụrụ ọtọ tichuo onwe gị ọfụma ọfụma mee gịnị wee neta onwe gị anya ihe ị ga-ama bụ na ihe mere emego o nweho ka ọ ga-esi wee pụta kịtaa nụnwa ị sị na onye ahụ nwụnara gị onye ahụ ekunite ọ kachasị onye mmadụ nwụrụ onye ahụ nwụọ ọ nwụgo o nweho ka ị ga-esi wee mee onye dị etu ahụ ekunite ịma ịghọtara ya mere ọtụtụ mgbe ọ na-adị mkpa ka gị onwe gị jiri aka gị were duo onwe gị ọdụ kasie onwe gị obi dịka m kwukwara aga m ekwukwu ya ọzọ na o nwere ihe megidere ka ị chefuo ya naanị ihe ị ga-eme bụ you will look for a way to deal with it you can't forget it because a lot of memories unu naabọ nwegoro ya bụ it now lead us to the next thing I have to say ihe anwa wee bụrụ na ọ bụrụ na o si etu ahụ wee mee ihe dị mkpa ị ga-eme bụ were etu gị na onye ahụ si wee dị ya bụ ụtọ unu tọrọ mgbe ọ dị ndụ were ihe dị etu ahụ were na-edi ya ọ bụrụ na ọ bụ onye na-abụ ọ na-anata afịa o gote ihe dị o gotere gị ihe dị iche iche ihe ọ bụrụ were ihe anwa o gotere gị ọchị ahụ gị na ya chịrị mgbe anwa nkata ahụ gị na ya kpara mgbe ahụ were ihe dị etu ahụ were wee na-edi ya ya adị gị ka ọ ka nọ ya were ya wee na-akasi onwe gị obi ịghọtara nke a bụkwa ihe ọzọkwa mụrụ onwe nwere ike ike isi etu ị ga-esi wee nyere onwe gị aka ọzọ dị ka ibe ya amarọ m ka m si chefuo nka nke a bụ nke kachasị wee dị mkpa nke ahụ wee bụrụ nwee ndidi ya adịna gị ọsịsọ ka i kpofuo ihe anwa ma ọ bụ ka i chefuo ihe mere gị mgbe ị na-eme ya ka i jiri ike i ji bụrụ mmadụ wee kpofuo ihe anwa ị fụ na eleghị anya ọ ga na-afịa gị ahụ kee etu ị ga-esi kọwa ya gee ntị ka m kọwaa ya ọfụma ị ga-enwe ndidi hmm? you are going to have patience with yourself ọ bụrụ na ị chọọ ugbu a kịtaa nụwa na ị chọrọ ịbịa jiri ike wee mee ka ikpofuo ya ka were ya na ọ bụ onye dị gị mkpa ma ọ bụ ọ bụ onye metụtara gị ọfụma nwanne gị di gị nwunye gị bịa nwụrụ emena ka ijiri ike ike wee sị ka m chefuo onye a wee gaba mba ọ bụ ihe ị ga-enwe ndidi jiri nwayọọ nwebe ndidi were na-aga ya nwayọọ nwayọọ the next morning. tata aga Echi aga, nwanne echi aga, i were ndidi wee na-eso onwe gị, emela ya n'ike, achụna ya n'ike, echefula ya n'ike, maka oge ụfọdụ ị na-eme na ichefugo ya, ichefurọkwa ya o, ofu ụbọchị ifu ka iji nwayọọ wee daa bewe akwa, mmadụ na-ajụ gị kee ihe na-eti gị ị sị ya na onwehọ because you've bottled up a lot of pains, you've bottled up a lot of agony.

get along with your pain ka ị ghara ichefu ya ọ bụrụ na ọrụ ọfụ ọ bụrụ na ihe dị etu a like ọ bụrụ na ọ bụrụ na akwa onye dị etu a na-echetara gị ya mgbe niile ofu na oge ụfọdụ ọ bụrụ na ime ka ikpofu akwa a gaa suo ya ọkụ you see that after some time you will realize that you, you will regret why you ever burnt that cloth ọ bụrụ na onye dị ka na akwụkwọ onye bụ na ọ bụ ihe dị ọ bụrụ na onwe ihe na-echeta gị ime n'ike ka ikpofu ihe dị etu a you see that a time will come when you will regret that your action and you've bottled up your grief and once ọ ga-eme explode etu anụwa ifu na idibedị ya cha cha cha na ihe ị na-eche na idibe na idibe ịghọta so just give yourself time and i want you to remember that your grief is valid etu isi etu o si dị gị bụ ihe kwesịrị ekwesị ka ọ dị gị maka na onweghị onye ga-agwa gị etu ị ga-esi wee ebe akwa onye metụtara gị ijiri nwayọọ ịnagide ya ka o si dị gị mma mana ka ị na-eme ya chetakwa na ndụ na-agakwa n'iru onye ahụ nwụnahụrụ gị ma ọ bụ onye ahụ funahụrụ gị ọ ga-adịkwu ya ka ọ ka ị na-aga n'iru ka ị ghara idwell in pain and sorrow you get kudos ka emesịanụ ndị nke m biko echefukwala ka ị subscribe afa m bụkwa ọmalịcha ada igbo ka emesịanụ